Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hɔrɔndenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Fasojɔlaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. An y'o de fɔ, fasojɔ kɛnɛ kan hinɛ tɛ yen, tolérance zéro. An ka sira t'a la ko dulokiba b'i la, an ka sira t'a la ko katikati b'i bolo, an ka sira t'a la ko i bɛ villa la, an ka sira t'a la ko i bɛ Hummer kɔnɔ. An b'i frappe de tant k'i ma ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ, i bɛ gosi. Bon Sise, kabini surɔ n k'a ma ko n bɛna dɔ frappe mɛ surɔ n yɛlɛna baara la bɔn sɔgɔmada in na de an jiginna baara la bɔn n ye n da n ma se ka video kɛ kuwa donc n b'o yafa ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni aras marifa de nɛgɛ min don a tɛ yigiyigi kuma tɛ ka bɔ a nɔ la n bɛna kuma min fɔ n'a sɔrɔ a diyara mɔgɔ min ye kunnaja badabada n'a ma bɛn i ma bilahi sujugu ka taa lahara ne ka putɛrɛ t'a la wa n tɛ yafa ɲini i fɛ i tɛ putɛrɛ ye fɛnɛ ko ne bɛ yafa ɲini i fɛ wa i tɛ se ka foyi de kɛ ne la foyi den kelen walahi fo ni ala ye alahu subahana wa taala ye min kɛ ne la dɔrɔn o de don sinɔn e hadamaden sen fila i tɛ se ka putɛrɛ kɛ ne la walahi bi sise jigilatigɛ dan de don dusukasi dan de don k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min y'a ka kariyɛri bɛɛ kɛ faneni ni baneni mɔgɔ min y'a ka kariyɛri bɛɛ kɛ beseta foyi ide ɲuman foyi de t'a kun na a tɛ foyi dɔn ni faneni ni baneni ani beseta musa timbine ni cɛ don a ka bɔ k'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ a bɛ n dɔn toro a bɛ n dɔn an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen an bɛɛ bɛ karice kelen na a bɛ n dɔn toro musa timbine n b'a fa dɔn n b'a ba dɔn n b'a fa dɔn n b'a ba dɔn musa timbine a fa ye dɔgɔnɔ de mɛ a ba ye kɔrɔbɔrɔ de n b'a dɔn toro a kun bɛ a kun bɛ location de la awɔ a kun bɛ location de la o de dɛsɛra ka ide foyi bɔ a kun na ko depite kelen o kelen majorité fan fɛ depite kelen o kelen o bɛ na ni waa mugan ye parce que u kɛlen u ko k'u kɛlen bɛ ka marisiba dɔ boloda ko le 19 n bɛ min fɔ aw ye u kɛlen bɛ ka an ka tinitigi mɔgɔ ba mɔgɔ ba ba saba an ka tinitigi mɔgɔ ba ba saba garidi garidi fara polisi an'a dɔ wɛrɛw kan zandaramu ka k'u don sivili la ka tisɔriti don u kan na k'u sara ko kɛmɛ naani naani jigilatigɛ dan walayi bilayi maliyɛnw ka tila k'a fɔ mɛri kelen wo kelen mɛri kelen wo kelen o bɛ na ni waa bi naani waa bi naani ye jigilatigɛ dan de don u kɛlen bɛ ka miliyɔn tan ani wɔɔrɔ de labɛn nin ko in na aw ni ala n'a kira cɛ nin tɛ jigilatigɛ dan ye musa tembele banenikɛla fanenikɛla idée foyi t'a kun na a tɛ putɛrɛ dɔn foyi a ma foyi kalan kɛ dɛ fo faneni baneni o lesɔn de kɛra kun a tɛ foyi dɔn bisita ka taa e mali mali bɛna jɔ san ɲɛ mais a bɛ jɔ bilahi a bɛ jɔ n'a bɛ cɛ min kɔnɔ k'a tɛ jɔ a bila i kunna k'a bɛ jɔ ni e de ko k'a tɛ jɔ nkalon b'i da a bɛ jɔ bilahi a bɛ jɔ hali n'a bɛ jɔ dɔ fa su a bɛ jɔ a bɛ jɔ ba dɔ ba su de a bɛ jɔ bilahi mali bɛ jɔ n'ibɛka de bɛ saraka pour que a ka jɔ a bɛ jɔ ni ne mun bɛ ka kuma fɛ ne de bɛ saraka pour que a ka jɔ a bɛ jɔ bilahi fura t'a la a bɛ jɔ an tɛna sɔn bilen manamana kow ka an ka jamana k'a dafiri o tɛ kɛ bilen o de banna arasa ka génération kununna an ɲɛ yɛlɛnna an bɔra ko kalama mɔgɔ si t'i sigi bilen k'i sen da i bolo kan walima k'u b'a manipile ka don fan dɔ fɛ ayi o de banna o banna an ka tenitigi mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ eh, ba saba u kelen mɔgɔw de labɛn ka sivili don u la teni sivili don u la tisɔriti ani kɛmɛ naani naani aw ni ala n'a kira cɛ o tɛ jigilatigɛ dan ye ko de 19 k'olu ka marche ba de bɛ yen aw ni ala n'a kira cɛ ni mali mali ninnu an ka minnu b'an ɲɛ nin ye k'u ɲɛmɔgɔw wo aw yɛrɛ maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ sa ninnu ye faso jɔlaw de ye wa ninnu ye faso cilaw de ye an bɛ sɔn k'an ka jamana to ninnu bolo ko an ka makun an tɛ an t'an da minɛ hali sini hali sini an t'an da minɛ donc o de bɛ yen k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen musa tembele ni cɛ don dɛ a ka bɔ k'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ n b'a dɔn toro a bɛ n dɔn a bɛ n dɔn toro a ka élection waati a b'a dɔn a b'a dɔn min bɛ yen a b'a dɔn a ka élection waati ni cɛ don dɛ ne m'a dogo a la o ne y'a fɔ a ye a ka eh, député fɛn waati ne y'a fɔ a ɲɛna o ne m'a dogo a la yɛrɛ donc ni cɛ don dɛ a ka bɔ k'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ a tɛ se fo k'a sa bon an bɛ tɛmɛ o la ee ko dɔw fana bɔlen don tuguni parce que kunu kuma in n kun t'a fɛ ka fɛngɛ mais dɔ ye n wele k'a fɔ ko il faut que n kana arastama ninnu to yen ten tɔ dɛ ko sinon n k'u gosi yɛrɛ de n kan'u to yen ten mɔgɔ caman de ye n wele k'o fɔ ne ye donc aw nana k'aw ye rastamaniw ye dɛ ko mouvement de rasta ko arasbati t'a la dɛ ne ko a b'aw kɔnɔ ko arastaya de bɛ ka arasta balo wa

a n'a ka gufɛrɛnaman ye ko aw sigiyɔrɔ tɛ mali ye aw arasta minnu ye aw sigiyɔrɔ tɛ mali ye aw sigiyɔrɔ tɛ samɛ ye walima n t'a dɔn lasa de aw u k'aw ka biye tigɛ aw ka se ka taa jamaïque cogo min aw sigiyɔrɔ tɛ mali ye aw b'o de fɔ ibɛka ye désormais ko kunsigi ka jan ko an ka putɛrɛ t'a la an b'i gosi aw tɛ arastaw ye arasbati de arasta ye faso faso kunkanko ale bi ale b'a ni di ale bi sa de mais ale ti faso to denkolo si bolo i k'i sago k'a la o de arastaya ye an b'o fɔ k'o jɛya bɛɛ ye désormais an tɛ maa si de to yen n'i y'a jɛngɛ jɛngɛ an bɛ ci tigɛ ye i tɛ putɛrɛ ko ci tɛ se ka tigɛ ye i ka jalamugu wa ayi bazɛnba wa ayi katikati ayi ɔ mun wɛrɛ ko bonya maaba e de ye maaba ye maa ni ko maaba cɛ maabaya ka d'aw ye dɛ tɔgɔ ɲiniko jugu bɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ ye an ka taa dɔɔni dɔɔni jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn tɔgɔ ɲiniko jugu bilahi bɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ de ye n y'o de fɔ ala kama hali n'aw ma se ka kɛ silamɛw ye a y'a essayer aw bɛ se ka tuubi ka kɛ hɔrɔnw ye cogo min hɔrɔnya ka gɛlɛn trop hɔrɔnya kɛmɛ tɛ kɛmɛ fila tɛ kɛmɛ saba tɛ hɔrɔnya ye saba dɔrɔn de ye jogo danbe kɛwale ni miiri banna taasi bɛ dɔgɔya hadamaden i bɛ ko o ko kɛ i b'i miiri de fɔlɔ sani i k'a kɛ e bɛna ko min kɛ nin ye a bɛna wolo ɲuman de la wa juguman juguman de ka ca walima ɲuman de ka ca ɔ ni juguman de ka ca i b'o to yen ni ɲuman de ka ca i b'o nati sisan an tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ alihamudulilayi hɔrɔn den kelen kelenna bɛɛ fɛn fɛn bɛ arasta kɔ fɛn fɛn bɛ jamana nɔfɛ alihamudulilayi u bɛɛ bɛ se ka dɔɔni k'u yɛrɛ ye an tɛ kɔgɔw ye ko i bɛ taa faamaw kan n'u ye dɔɔni d'i ma i bɛ tugu u kɔ an t'o mɔgɔw yɛrɛ an kɔni n'i y'a jɛngɛ jɛngɛ an bɛ ci tigɛ ye an tile kelen surɔfana i m'a bɔ an sira kɔngɔ na an ma si kɔngɔ na i t'a dɔn an ma taa j'e ka da la ko bi an sira kɔngɔ na i t'o dɔn donc n'i y'a jɛngɛ jɛngɛ an bɛ ala ta f'i ye i tɛ putɛrɛ ye ko ci tɛ se ka tigɛ ye ala ta bɛ fɔ de jamana bɛ jɔ donc an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn waati wɛrɛ arasta kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ faso kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ foli belebeleba n'a ma diya min ye i sɔn a ka cu i kɔnɔ ne ka putɛrɛ t'a la n tɛ yafa ɲini parce que n ma don i gasi la ala ta de fɔra n'a bɛnn'i ma i kunna diyara kunnadiya bada bada mais n'a ma bɛn maa min ma bilahi ka da ka sa ne ka foyi t'a la i tɛ se ka putɛrɛ den kelen kɛ ne la foyi foyi den kelen awɔ